differs nothing from the servant. sasiyana konse ndi So kapolo he is no different from a servant. sadzasiyana ndi kapolo Yet he has inheritance. ngakhale ali ndi cholowamo So which means
inheritance in God ndiye kuti cholowamo mwa ambuye is something to do with maturity. ndi chinthu chimene chimachitika iwe ukakhwima mwa ambuyemo You don't inherit. Have sumalandira the cholowamo right to inherit. if God doesn't see maturity in your life. sungalandire cholowamo ngati mulungu sanaone kukhwima m'moyo mwako Jesus used, that's the Galatians I was quoting. agalatiya Jesus uja ndi also amene used different words. I was explaining to Sunday, s- uh, not Sunday school, Secondary School Conference yesterday.
amafotokozera ku Sunday School Conference dzulo. on the usage of the word son in the Bible. mmene Mulungu amagwiritsira ntchito mawu onena kuti mwana wake m'Baibulo. Mostly when Jesus refers himself as a son. Kwenikweni Yesu akadzitchula kuti ine mwana wa Mulungu. Not necessarily as the name Jesus. pamene iye sakudzitchulanso kuti ine But when he yesu refers himself as a son, koma akangoti mwana wa mulungu I pointed out that you should always mark that out. anati pamene yesu adzitchula ine yesu kapena pamene Because adzitchula mwana wa he- mulungu whenever mupaone he doesn't put the I, akapanda kuyikapo dzina lake but he puts the word son, nayika mwana wa mulungu not I.
osati ine Grammatically, if you were the one talking, you could not have said But the son. Iweyo ukanakhala mwina ukuyankhula sukanati koma mwanayo.
Ukanati ineyo.
But Jesus didn't use the word I. Koma Yesu pena samati ine. A personal pronoun. He didn't use that. Samagwiritsa ntchito liwu losonyeza anena iye. Instead of putting I, he said, but the son. M'malo monena kuti koma ine amati koma mwana wa Mulungu.
In fact, if you, if you, if you talk like that today, lero utati unene choncho, people will say your English is wrong. Anthu adziti chizungu chako ncholakwika. But that's the English we read in the scripture. Koma Baibulo adagwiritsa chizungu choterocho. The Bible is not a question of semantic. Baibulo si nkhani yongonena kuti mwalembedwa bwanji kapena zikuwerengedwa bwanji.
It's not about grammar. Si nkhani ya grammar iyayi. It's a spiritual communication. It's a spiritual language. Ndi kuyankhula koma kwa uh, uzimu.
The the translators had a problem. Pena omasula amapeza vuto. To to to give us to give us the English language of the spiritual language. kuti atiuze mchizungu izo zimene So there mzimu are, there anenazo are difficulties to, atchedwa mwana wa which Mulungu. means nkunena kwina all those things that I was pointing out that has to do with the Son, zonse zimene ndikukamba zokhudza ana ake which Jesus, instead of saying I, he said the Son. pamene pena yesu m'malo monena ine amati mwana wa mulungu Yesterday I was saying every time you use the word Son, He wanted us to know that he's not referring about himself only. dzulo anatisonyeza kuti akamati mwana wa mulungu s- nkhaniyo siikungokhudza He is yeye referring to everyone that is going to be a son. of koma God. amatanthauzanso aliyense So he amene didn't adzakhale want mwana wa just to mulungu put to personalize it as himself only. sadafune kuti zikhale ngati zikunenedwazo nza yeye The yekha things that had to do with him alone

you are born a child, ukamayamba umayamba wake wa a mulungu son is given. komano kuti ukhale mwana umachita upatsidwa kuti You ukhale mwana wake. grow to become a son, umakula ukakhala mwana wake which means if you're not yet a son, ngati iwe sunakhalebe mwana wake everything that the Bible says about sons, zonse zimene baibulo likusonyeza za ana a mulungu they are not for you yet. sizikukhudzabe until you grow up. kufikira So utakhwima spiritual maturity is very important. nde kukula mu zauzimu nkofunika Spiritual maturity is very important. kukula mu zauzimu You nkofunika don't want to remain at the same place. usamakhalebe malo amodzimodzi You will be denied of Iwe- so, so many things. in God. udzakanizidwa zina kuti zichitike ndi moyo wako Christianity won't be, won't be, it will be so, s- so narrow and narrow and it won't be much. chikhristu chako chidzakhala It chochepa will sichidzakhala revolve chochuluka.
on very few things. chidzakhala cha pa zinthu It zochepa won't chabe exist as a world you live in. Like here, the Ngati- world is too big, ngati pano dziko ndi but it's lalikulu not too big to everyone. koma sikuti ndi lalikulu kwa aliyense You go to a kid, he thinks the world is his house, mwana amaona ngati dziko lapansi ndiye kwawo basi and the school, ndi ku So he, sukulu he kumene goes to amapita school, to the house. Amapita ku School, sukulu, to the house. kenako ku nyumba. That's his, his, lo- his world. dziko lake ndi Because limene he's still young.
ndi When wang'ono you grow up and you're exposed, you understand the world is too big. akakula nkudziwa zina amaona dziko ili ndi lalikulu Very, very big. lalikulu kwambiri That now you appreciate amayamba that it is wrong kuyamika for you to revolve your life just around few things.